aw ni yanguma bi ta ye hakilina dɔ de ye k'a da aw ma desɛri ko ta fanfɛla dɔrɔn na an ka kan na n'an bɛ se k'a fɔ miyɛmanfɛnu an mago bɛ se avoka mɔnenba kelen ani manguru pɔtɔpɔtɔlen kelen aw yɛrɛ ɲɛ b'a la u bɛɛ mɔnenba de don u kolen jɛlen pasi an fɛ an bɛna a kɔnɔ bu bɔ a kɔnɔ k'o kɛ tasa kɔnɔna na baara ɲɛna an bɛ sukaro kuyɛri fitinin ɲɛ fila k'an ka avoka la ani vache qui rit n'o ye foromanji ye an b'o den kelennin fara a kan ka sɔrɔ k'a n'olu don ɲɔgɔn na kosɛbɛ i bɛ se ka sukaroko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma o kɔfɛ an bɛ furusɛti ta k'a don an ka mangoro fana na an b'ale fana don ɲɔgɔn na kosɛbɛ i b'a kɛ mɔnenba ye o de b'a to a baara bɛ nɔgɔya i bolo ne bɛna n ka kɛfɛnw bilasira ni nin kɛrɛmu sugu de ye n'a sɔrɔla ko nin kɛrɛmu sugu t'i bolo mascarpone n'o ye foromanze mascarpone o bɛ se ka k'a la nka nin kɛrɛmu sugu ninnu fana feereta bɛ alimentasiyɔn bɛɛ la a mascarpone-lama de don nka ale n'o fana tɛ kelen ye kosɛbɛ aw ka foromanze mascarpone a baara daminɛna videwo bɛ sira la ka na an b'an ka tasaninw ta an mago bɛ jɔ biskuyi fana ma a bɛ se ka kɛ ni biskuyi bɛɛ dɔ ye i bɛ biskuyi sin walima i b'a cerenjere tan cogo in na i b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ de sago ma biskuyi dilannen ɲuman an ka tasaninw kɔnɔna na an b'an ka kɛfɛnw ta n'o ye mangoro ani avoka ye an b'a sɛlɛku mɛlɛku a kɔnɔna na an bɛ avoka kɛ fila ye ka mangoro kɛ fila ye e yɛrɛ de b'a lajɛ sa a bɛ bɛn i ma cogoya min na Tasani hakɛya min b'i bolo i b'a kɛ k'a bɛn o ma ale fana baara ɲɛnabɔra an b'an ka kɛrɛmu ta sisan k'a kɛ kɛ kɛ a sanfɛla la an mana na kɛrɛmu k'a la an bɛ bisikuyi wɛrɛ da kɛrɛmu in sanfɛla la o kɔfɛ an bɛ kɛrɛmu kɛ o bisikuyi in fana sanfɛla la an bɛ sɔrɔ k'a laban kɛ fɛn ye fɛn min bɛ bɛn an yɛrɛ ma ne ye mangoro geren dɔ tigɛ tigɛ tan ne bɛna ale da da da mangoro kelen sanfɛla la kiwi fana dɔ kun bɛ ne bolo ne y'o tigɛ tigɛ n b'o da mangoro bɛ min dugumana sanfɛla la an filɛ nin ye ka kakao mugu bɔn min sanfɛla la tantɔ avoka de bɛ ale dugumana na an b'o kɛ fasɔn tiramisu ye a k'o vidiyo fana bɛ sira la ka na ne ni manaw aw ni ce a ye nin tɔgɔ fɔ n ye tulobilenkan na ko ale de tɔgɔ myrtille dɔw ko ko bamanankan na k'a ni koroninfin de bɔlen don nkalon tɛ abada aw bisimila an b'a ta sisan k'a bila firigo kɔnɔ n'a sumana dɔrɔn o y'a ko nin bannen